ngati membala wa penshoni kaya mwasintha ntchito kapena kuchotsedwa ntchito kumene kaya mwasiya ntchito kapena kupita kukakhala dziko lina kapena mwamwalira dziwani kuti penshoni yanu imatha kutengedwa ndimafuna ndidziwe kodi chingachitike ndi chani ku penshoni yanga ngati ndasintha ntchito mumatha kusamutsa thumba lanu la penshoni kupita nalo ku thumba la penshoni la amene akulembani ntchito yatsopano pano chingachitike ndi chani ku penshoni yanga ngati ndachotsedwa ntchito mutha kutenga ndalama zomwe mmadulidwa mwezi ndi mwezi pamodzi ndi chiongola dzanja ngati mukhale kuti simunalembedwe ntchito patatha kanthawi malingana ndi malamulo a penshoni pa nthawi yofuna kutenga ndalamazi kuchokera kumene mmagwira ntchito chingachitike ndi chani ku penshoni yanga ngati ndasiya ntchito mutha kutenga ndalama zomwe mmadulidwa mwezi ndi mwezi pamodzi ndi chiongola dzanja ngati mukhale kuti simunalembedwe ntchito patatha kanthawi malinga ndi malamulo a pension pa nthawi yofuna kutenga ndalamazi kuchokera kumene mmagwira ntchito chingachitike ndi chani ku penshoni yanga pamene ndikusamukira ku dziko lina kukakhazikika mudzapatsidwa 40% ya penshoni yanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo muzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba chizachitike ndi chani ku penshoni yanga nditamwalira ndalama zanu za penshoni zidzaperekedwa kwa anthu amene munawalemba pa beneficiary nomination form yanu malingana ndi ndondomeko imene munapereka kuti mudziwe zambiri zokhudza pension yankhulani ndi pension service provider wanu Old Mutual.
Do great things every day.

aa kalata yochoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani tsopano achimwene landani moni tsiku la lero limene chauta watipatsa kaya mupezako bwanji anzathu kumeneko ukamba za ife abale anu kuno kwanu kunyinasanda ayi ndithu tikupuma amwene zinthu pang'ono ndi pang'ono zomatheka basi Lerotu kalatayi ndakulemberani chifukwa sitamp ya lero andigulira ndi omwe aja a Old Mutual. Nkhani zake za penshoni basi? Zabwinotu kwambiri eti? Lero nkhanizo ndiye zikukhala ngati ulendo uno tapuma kaye amwene, tili pa holide. Kungomaliza ya pangolini, ajawo opanga zisudzo aja atiphee kaye, Sindidziwa kuti pano akuganiza zopanga sikando yanji, koma a Nkhasa ako pano amwene, kwachita bata. Numakhala ndi chikhulupiriro chonse kuti mwina mwake bata limeneli lipitirira amwene. Chifukwa ndiye ee ayi pakatipa inalitu drama yeniyeni amwene, zosakoma ayi. Pano tachita bata, ngakhalebe bata lake lili ndi njala amwene. Kwathu kuno simungakhulupirire kuti chimanga chakwera mtengo kolapitsa! Koma tikumakhala ngati mwina mwake sitikuona zimene zikuchitika amwene. Ndikudziwa funso lako lidzikhala lomwe lija loti, Kodi Obwande, kampani yanu ija yogulitsa chimanga ija munatseka ija, kodi zinthu zake ndiye zili pati? Inenso pakadali pano ndine munthu amene ndasokonekera kwambiri amwene. Tinatseka kampani yogulitsa mbewu, kuchotsa anthu onse ntchito, kenaka ndikukhala pansi phee! Ah, kodi ndiye kuti mukufuna kupanga no zotani pakadali pano palibe amene akudziwa amwene kungokhala basi phee miyezi ndikumapita polani ina yolowa m'malo mpakana pano sinadziwikebe zotsatira zake amwene anthu chimanga ndiye akusendedwa chikopa ali moyo chifukwa eh chafika pokwera kwambiri moti kumudzi kuno kwa Chaferanthengo basitu tikumangoyendera za chakudya cha lero basi. Thamo lomagula thumba lathunthu kuti a kagayitseni ichi pano thamo limenelo tilibenso amwene. Mpakana pano ifeyo kuno kwano tikumalepherabe kumvetsetsa kaganizidwe ka anyamata a ku unduna wa zamalimidwe. Kodi ndiye kukuchitika chiyani kwenikweni? Kampani yogulitsa chimanga ndi mbewu zina ndi kumene anthu amadalira nthawi ngati ino yovuta chakudya. Akazingwa amakaima nawo pamzere kumeneko. Pobwera, amakabwera ndi kachibinyira ka chimanga kogulidwa pa mtengo omverera. Moyo ndi kumapitirira, koma pano amwene zimene zikuchitika zodwalitsa mutu kwambiri. Pena pake anthu ena ake machitidwe awo a zinthu, ah, akumakhala odabwitsa kwabasi. Ukumadzifunsanso wekha kuti kodi amangwetu cholinga ndi chiyani? Kunali chimanga cha nkhaninkhani ku kampani yogulitsa mbewuyi nthawi imene amatseka amwene. Mmene chimanga chimenecho chidayendera amwene mpakana pano palibe amene amamvetsa. China ndi chija chimapezeka chikusowa ngati nkhumbutera mmithethe. Kungomva kuti ayitu koma matheraki 12 asowa ndi chimanga, azimirira. Zodabwitsa kwambiri zinthu zake amwene. Onyamula chimangawo ndikugwidwa, kumufunsa iwe! Chimanga wapita nacho kuti? Basi kumayankha thimalilizii! Aaa! Ngati ndine ndekha amene ndikuba chimangacho? Anthutu akuba chimanga chochuluka kwabasi changachi ndi pang'ono! Basi okhudzidwawo nkhani ija kungoipondaponda basi, n'kuthera momwemo. N'kutheka mwinamwake winawake adati, Ei, ei, ei, ei, basi! Isiyeni imeneyi, isiyeni! Osaikokakokanso imeneyi iyayi! Pajatu wapatswi ndi khoswe amaulula wapadzala Zisiyeni basi. Pena ndimati ndikamakhala, ndimadzaonabe kuti ndife kafuko komvetsa chisoni kwambiri. Kafuko kamene timalimbikira kuti tikufuna zinthu zitasintha, koma ifeyo eni ake kumakanika kusintha amwene. Panopa ndayamba tsopano kumawamvera chisoni oChatsika. Akugwira ntchito ndi anthu odabwitsa kwabasi magwiridwe ake a ntchito. Anthu amene sungangowasiyira ntchito kuwadalira kuti ah, tathamangani akuluakulu, mundipatsa lipoti, zotsatira zake kumakhala kupala ena mamba. Lipotilo likamabwera, kumabwera lokhumudwitsanso kwambiri. China chimene chimandimvetsa chisoni kwambiri ndi anthu amene adayamba nawo ulendo komanso anthu amene akuyenda nawo pakadali pano. Unyinji wa anthu amene adawakhulupirira pachiyambi, palibepo amwene, anagwaigwa onse m'kati mwa njiramu. Pano tsopano ali ndi anthu amene mwina mwakenso akumakhala akudzifunsa okha kuti koma amenewa ndiwakhulupiriredi ineyo? Ndiye ndikumawona Ulendo wopita mu chaka cha 2025 koma mwati adzafika ndi anthu odalilika? Anthu awo odalilika apita pita. Anthu ambiri amene awazungulira pano amambala, akathyali oti mwendo wina uli uku mwendo winanso uli kwinako. Lero mukandifunsa, monga Bwande Bwa Ntasa mpolofeti, ndikuuzani zina ndi zina zimene ndikuona kuti zikulakwika achimwene. O Chatsika ndi gulu lawo la Halayansi tinenatu ngati lilipobe eti? Pena pake inde zinali bwino kukhulupirira achinyamata mmaudindo akuluakulu. Onse akuluakulu mikoko yogona kuiponya kaye uko kutali! Nthawi yanu inapita munkapanga ndale zachikale inu Kaya pitani uko. Mwanje wa mvuwu yalema, mwanje wa achina chimango cha mavu, ndi ena ambiri, anaponyedwa kutali! Tikufuna zatsopano ife, achinyamata! Ganizo labwino kwabasi. Komabe makosana ena ake akuluakulu amafunikirabe amwene kuti abweretse nzeru zina zachikalebe. Inde amati tsabola wakale sawawa, koma omwewonso oChewawo amati akuluakulu ndi m'dambo mozimira moto. Chikuvuta pakadali pano achimwene mukandifunsa. Ndikuwuzani kuti kwachuluka ana m'mipando yonse ikuluikulu yofunikira kwambiri kuyambira ku mpingo wokwapatira tambala kupita mpakana m'bomamo, paliponse pali tiwana. Sizolakwika ndanena kale koma mwina timafunika tikhale ndi nthawi yoti ana aphunzire kuchokera kwa akuluakulu. ndiye tidzisuntha pang'onopang'ono inde isamachita kukhalanso madala timu yokhayokha ngati ija idachoka ya mtambomtambo ija iyayi iyayi yoti ikakumana kumakhala yokambirana nkhani zokhudza mbusa john chilembwe mmene lisirodi adachitira nthawi imeneyi zakalekale iyayi iyayi imene ijase pena pake inaonjeza komabe pena pake wamkulu amafunikabe kumaongolera kuti aphwanga silitero iyi apa umayenera utere apanso utere ndiye zotsatira zake zimene zikuchitika pakadali pano achimwene ndi zoti ana aja amene atenga mipando yonona aja ambiri ali pachibwanawe ndipo ambiri amafuna kuonetsera kuti aise amene zikumuyendera kwambiri pakadali pano ndi ineyo osati iweyo iyayi Mukaonetsetsa nkhani za Martha ndi Pangolini, muona kuti pena pake zimathawira kumeneko, kufuna kuonetsana kuti ndani ali dolo, ndani amene anthu amamkonda, kudererana choncho kuti aa iwenso unganditero mphwanga uonanso. Zinthu ndikumasokonekera. Akuluakulu ndikumadabwa kuti koma inu, kodi mesa mukuyenera kumagwira ntchito limodzi, kupangira zinthu limodzi? Kodi ndiye chikuvuta ndi chani? Chibwana basi, wina kupanga chisankho kuti iyayi koma nditenga awa ndi amene ayimire milandu imene tikupangayi, wina kunena kuti iyayi ine monga amene ndimayang'anira zimenezi zoimbana milandu zimenezo sindikulola iyayi awa sayimira mlandu umenewo. Chibwana chenicheni, kufuna kuonetsana kuti dolo ndi ndani. Zinthu ndikumaonongeka. Ndithudi, uphungu wa aja akuluakulu umafunikira, osatinso kumawatenga ku malo awo opuma kumawabweretsa kuti adzagwire ntchito, ayi ndithu ayi, koma akhale malo oti akhoza kumapereka uphungu. Zikhoza kuchita bwino ndithu. Zisankho zina zimene zikuchitika mkatimo, ukamaona ndithu zikumachitika chifukwa cha chinyamata too much, zisankho zomangoyeserera kuti mwina titere, kenaka zikakumana ndi mazangazime zimene tikuyeserera zija ndiye basi tiyesere izi mwina zigwira nde kungokhala kadziko kamene kuyeserera kuyeserera zinthu osathekabe bwinobwino tikuyenera tizitolere koma amwene inde zinthu zikufunika kusintha magogo onse get out koma malo enabe akufunikira magogo osati oti adzigwira ntchito ayi koma kupereka uphungu si tsabola yense wakale amene samawawa ayi wina amakhala kununkhirabe ukamponya mkamwa ndikumamva ndithu kuti mm, moyo si koma umenewu obwanta asatu walankhula wakhutuyo wamva ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi a Blantyre ku Nyasaland sunga mpenzi As a pension member,